nkata m wee sị na nkata anyị ama nzu ezu na ọ bụrụ na anyị achọtaha maazị anyị na ya ga-akpa nkata tata dịka anyị nọ n'okporo ụzọ ọnịcha ka anyị nwee mkparịta ụka anyị na ụmụ igbo ka ha kọwapụtara anyị onye ha bụ ihe eji mara ha na-eme n'obodo ọnịcha ha nọ nke a bụ nke a ga-eji asụsụ igbo mee na-etinyeha asụsụ mbite ee m gaghị ekwukwu gị n'okwu maka na nkọwapụta asịrị na ekele m gị ee ehihie ọma ị nwere ike ịkọwapụtara anyị aha gị onye ị bụ ebe i si n'ihe ị na-eme eji mara gị n'obodo Ọnịcha daalụ nwanne m ee ọ mụnwa bụ maazị ejimọfọ ezechukwu abụ m onye Umueri Anambra East ejikwanụ afa triple e n'ọnụ bekee makwalụ m ya bụ afịa a- afa m ji emebe afịa m na-azụ ana m azụ afịa akwa n'iru Ọmagba gate a kpọlụ butiki n'ọnụ bekee ọ nya bụ ebe anyị nọ Ee, ahụkwara m n'anya m maka na a sị na ihe a nụrụ na ntị nwere ike ịbụ asị mana nke a fụ n'anya bụ eziokwu anyị anọ m n'ọdụ ahịa tata nọ nepụkwa anya ma uwe ụmụ nwoke ma nke ụmụ nwaanyị ma nke ụmụaka ma okpu ma ihe eji achọ mma dị iche iche bụ ihe odogwu na-ere n'ọdụ ya ka anyị nọ tata dịka anyị si wee nọrọ ka anyị kparịta ụka

Umueri nke dị na Anambra East si wee kọwapụtakwa onwe ya wee kọwapụta ihe ọ na-eme o gosiri na ọ bụ nwa afọ Igbo maka ntụnye okwu o kwuru anụghọ m asụsụ mbite na ya wee na-atụkwa ka m yọkwaa gị ka i jisie ike bụ na ị na-asụ ya bụ Igbo na-etinyeha asụsụ mbite otu a ka anyị ga-esi nyere aka ka asụsụ anyị nwere ike ịnachite ekele m gị daalụ ka tata mara gị mma Igbo bụ Igbo daalụnụ dịka m si wee kwu na anyị nọ n'okporo ụzọ ka anyị na ndị Igbo kparịta ụka tata ee ụka anyị na-akparịta tata bụ ka anyị mara kene mmadụ igbo ole nọ n'ọnịcha ga-asụrụ anyị igbo na-etinyeha asụsụ mbite i nepụ anya mụ na nwaada igbo nọ ọ makwara mma bido n'isi ruo n'ụkwụ maka mụnwa fụrụ ya ọfụma bido n'isi ruo n'ụkwụ ga-agwa gị na ọ mara mma maka na ihe agba n'aka ejighị ugogbe ene ya ekele m gị ehihie ọma ekelekwa gị nwere ike ịkọwapụtara anyị onye ị bụ aha m bụ ada nwaada chisom idenyi francis ọ dị mma ee nwaada Chisom onye ebe ka ị bụ abụ m nwaada n'Enugu steeti n'Udi local gọọmenti nke dị n'Afa ọ dị mma ee ị na-agbalị oke ị nwere mana ka m rapụ tata bụgodo mpịwa akịdị echi ga-abụ maka osisi na oriri ya em ihe ọzọ nwere ike ịwụ- nwee ike ịkọwapụtara ọha na eze ihe ị na-eme eji mara gị ihe iji enyere ndụ aka n'obodo Ọnịcha ok ihe iji enyere ndụ aka n'obodo Ọnịcha bụ enwere m TV enwere m ihe onyonyo a na-akpọ TV n'ọnụ oyibo bụ Queen Oscar TV show and m na-edozikwa iru ndị mmadụ ihe a na-akpọ ya bụ makeup m na-ahazi iru na-ahazi isi m na-eme ya nke ọma so ọ nke ndị mụwa na-eme